Heileo a chairde, brón orm nach raibh mé in ann bheith libh anocht i gConradh na Gaeilge, an-chuid caint faoi Covid-19 mar is eol daoibh ins na meáin. Níl mise chun bacaint leis mé fhéin, ní fhaca mé an t-ocht scannán déag roimhe seo so níl seans ar bith go mbeinn in ann an scéal a thuiscint le bheith fírinneach faoi. So fuaireas cúpla lá saor dá bharr so rud atá ar siúl agam, beagáinín ealaíona so is breá liom an dúlra, thosaigh mé leis an gceann seo. Ah, so, um, lacha atá agam ansin, más féidir libh a fheiceáil. Ah, réasúnta sásta leis, so, dúirt mé liom féin go mbainfinn triail as ceann eile, ah, bunaithe ar an dúlra, so an dara ceann atá agam ná an ceann seo. Ah, breac donn atá ansin, ah, a chairde, so, um, mé bhuel dhéanfainn ceann amháin eile, ah, so, tríú ceann ná an ceann seo. Um sin iora rua clúdaithe le Tippex atá ansin, um beagáinín minimalist mar a déarfá. Um but but you know tá mé an-sásta leis now le bheith fírinneach faoi. Ok, um so uh beagáinín fúm féin, uh Seán, Seán Ó Beaglaoich is ainm domsa. Um táim 43, uh táim pósta, sorry ladies, you know, um agus tá ceathrar páiste agam, um cúig, seacht, 11 agus 13, now tuigim go bhfuil na hainmneacha sin beagáinín aisteach i gcomhair páistí, ach sin mar atá. And, bhí deis agam inniu éisteacht le mo chuid dlúthdhioscaí, rud nach dtarlaíonn rómhinic, so tá cuid dóibh agam anseo, so an chéad cheann ná an ceann seo, má fheiceann sibh anseo, Ar do Ghlúine Óg, is breá liom an ceann sin, and tá ceann eile agam anseo freisin, Is breá liom é seo freisin, díreach isteach, Loch Adhmaid, tá sé sin go hiontach, so mholfainn an ceann sin chomh maith. And ceann eile agam anseo, is Mícheál Mac an Leithris, Dainséarach, b'fhéidir gur cuimhin libh albam eile a bhí aige, Dána, ní fhéadfadh aon duine argóint leis na haidiachtaí sin cinnte. Agus an ceann deireanach, An Leigheas. So bheadh sé sin an-úsáideach muna bhfuil sé agat. Téigh amach agus ceannaigh é, an rud a mholfainn. Now, nílim liom féin, tá mé anseo le mo chara Bruce, Bruce, Bruce Banner. Abair, abair hello, Bruce. Tá sé beagáinín crosta. Níl sé ar fónamh dáiríre. B'fhéidir go bhfuil Covid 19 aige. Mothaíonn sé go holc. Yeah. OK. So, céard eile atá ar siúl? Inseoidh mé scéal duit faoi mo mháthair. Bean an-deas. Bhí sí an-chrosta liom ansin roimh an Nollaig. mar gheall ar rud, rud a chuir mé ar Facebook, so taispeánfaidh mé an t-íomhá díbh anois. So seo é anseo, so sin Muire, Muire gan Smál atá ansin agus an rud a bhí scríofa agam faoi ná an t-aon rud atá ag teastáil ó Mhuire i mbliana don Nollaig ná beagáinín Gaviscon. So bhí sí, bhí sí an-chrosta liom, d'úsáid sí téarmaíocht ar nós, sacrilege and blasphemy agus mar sin de, now ní mise a d'inis di faoi. Mo dhriotháir Tadhg a bhí ann, mar bhí bhí fhios aige go gcaillfeadh sí an block faoi, ó an lead seo, tá cónaí air i gCill Dara na laethanta seo, a bhuail mé bhuail mé leis i Kildare Village ansin le déanaí. Bhíomar suí síos ag ól coffee agus tháinig an turasóir Meiriceán Meiriceánach suas chugainn agus dúirt sí, Excuse me guys. Ní raibh sí rómhaith ag an gcanúint.